Chin su chimbanta virgola nobe pro chentu, sa Sardigna est sa 'e oto in sa classìfica de sas regiones italianas pro sa pinniche seperada. Est de nove puntos percentuales supra sa mèdia natzionale e belle a su dòpiu rispetu a sas àteras regiones de su Sud chi an una pinniche seperada chi non superat su bintoto virgola nobe pro chentu. Sos datos de sa pinniche seperada in Sardigna los at daos custu manzanu s'assessore regionale a s'ambiente Donatella Spano e s'acatant in sa relata regionale supra s'arga urbana fata dae sa setzione de su catastu de s'arga de s'Arpas in collaboratzione chin s'assessorau e sos osservatòrios provinciales de s'arga. Mancari non siat arribada a su sessantachimbe pro chentu prevìdiu dae sa normativa natzionale, s'assessore Spano est cuntentu de su resurtadu de sa Sardigna, chi l'acùrtziat a sas regiones prus birtudosas che a s'Emìlia Romagna e a sa Lombardia. Vènetu e Trentino sunt primas in classìfica chin su sessantabàtoro virgola ses pro chentu. De sos comunes prus virtudosos de s'ìsula, mescamente minores e mèdios, bìndichi ch'ant coladu su setanta pro chentu de sa pinniche seperada, mentres sun novantatres cussos chi ch'ant coladu su sessantatres pro chentu. Nùgoro, segundu sos datos chi si podent lèghere in su situ de Nuoro Ambiente chi gestit su servìtziu, in Nadale duas miza e batòrdica aiat una pinniche seperada de su sessanta-battoro virgola tres pro chentu. S'andala cumintzada est de seguru virtudosa, at nau s'assessore Spano, ma depimus arribare a su sessantachimbe pro chentu de sa pinniche seperada e frunire prus impiantos pro su recùperu de energia e matèria. Sa relata cumpleta l'an a publicare in custas dies in sos sitos istitutzionales de sa Regione. Un'atu de corazu doverosu a su Cussizu regionale, pro metzorare e acabbare su desinnu de leze chentutrinta netzessàriu pro colare de sas paràgulas a sos fatos cuncretos in favore de sas impresas minores e mèdias sardas chi nche tràmudan sos profetos de filiera a s'economia reale de su territòriu. Est s'apellu fatu a sa polìtica regionale da Pierpaolo Tilocca, su presidente regionale nobu de s'Ance, s'assòtziu natzionale costrutores ediles eletu in sas dies coladas. S'imprendidore, barantatres annos de Burgos, est espressione de s'Ance nugoresu. Depimus rapresentare sos bisonzos de su cumpartu intregu e apretare sa polìtica regionale a pònnere in sas cosas urgentes de fàghere s'aprovatzione de su pianu pro sa domo, Mancari cussu cumpartiu propostu pro sa prima borta in s'istòria sarda de su cumpartu dae totu su sistema edile fintzas a cooperativu e fintzas chin sos sindacaos, iscrivet in una nota su presidente Tilocca chi ammentat a sa polìtica regionale chi su setore edile mandat a dae innantis s'economia sarda. Un'addòbiu in Roma intre su sutasegretàriu de su Ministèriu de s'Isvilupu Econòmicu Claudio De Vincenti e su guvernadore Francesco Pigliaru pro sa vertèntzia Alcoa, detzisu custu manzanu a s'acabbu de sa riunione intre una delegatzione sindacale de Alcoa e su capu de gabineto de sa Presidèntzia de sa Regione, Filippo Spanu. Una delegatzione de sos traballadores 'e Alcoa at presidiau su Palatu de Viale Trento in Casteddu, sede de sa Giunta regionale. Sa richiesta, nana sas segreterias territoriales de FSM, Fiom, Uilm e Cub de su Sulcis Iglesiente, est chi Pigliaru apretet su Guvernu centrale a definire sas chistiones de importu sutapostas a sa Glencore e cumpartias dae Alcoa e Guvernu. Sos rapresentantes sindacales ant pediu a sa Giunta regionale de mantènnere s'impinnu picau chin su presidente Pigliaru de mantènnere unu cunfrontu costante pro poder dare novas a sos traballadores chi oramai dae deche meses mantènene unu presìdiu in dennantis de sos cantzellos de s'istabilimentu chircande de gestire situatziones dìlicas chi pertocan a pessones chi non resessint a bìere unu benidore definiu. Sos sindacaus ant fintzas sinzalau sa mancada manutentzione, oramai dae tres meses, de sos impiantos de s'istabilimentu e si diat sichire goi diat èssere semper prus difìtzile a los torrare a pònnere in motu in presse. In sa 'e sete zorronadas de torrada de su Girone G de Serie D sa Lupa Castelli at bintu duos a unu chin s'Astrea e como est a nobe puntos de distàntzia de sa seconda in classìfica, sa Viterbese, chi imbetzes at paregiau duos a duos chin su Budoni. Terzu in classìfica abarrat su San Cesareo, chi at pèrdiu chin s'Ostiamare, su 'e bator in campionau, chi como est petzi a duos puntos de distàntzia. Artziat a su quintu postu s'Arzachena, chi at bintu a s'ùrtimu mamentu chin su Terracina, Si firmat sa cursa de su Fondi chi a pustis de sete bìnchidas in fila a pare at pèrdiu duos a nudda chin su Palestrina chi dumìnica at a zocare chin su Nùgoro. Su Nùgoro imbetzes s'est dèpiu acuntentare de unu puntu in su campu de s'Aprilia, como est a tres puntos dae sos isparègios. Mancant partias medas a s'acabbu, de sas cales ses depet las depet jocare in su Cuadrìviu. S'Olbia at bintu tres a unu chin s'Anziolavinio, Cynthia e Isola Liri at pareggiau chentza retes, mentres su Selargius at pèrdiu chimbe a nudda chin su Sora. Sa Star Solar Nùgoro s'annu chi benit puru at a jocare in sa massima serie de pallamanu feminile. Sas nugoresas allenadas dae Roberto Deiana, difatis, an paregiadu in su campu de su Casalgrande Padana chin su puntègiu de bintitres a bintitres. Unu resurtadu chi annantu a su 'e s'andada, ube sa Star Solar at bintu chin su resurtadu de trinta a bintibattoro, at permìtiu a Gomez e a sas cumpanzas de festegiare pro s'èssere sarvadas, cosa chi in printzìpiu de istajone non fit iscontada. Sa Star Solar at apoderadu sa gara, ghiada dae sa Gomez chi at fatu prus puntos, at tancadu sa prima fratzione chin su puntègiu de dòichi a deche, in sa ripresa su matessi, a nudda est bàssia sa tostorronia de sas rivales pro recuperare su risurtadu. Sas emilianas pro colare su turnu depian bìnchere a su mancu chin tres retes de iscartu. Su resurtau at arregalau a sas nugoresas un'àtera istajone in sa màssima sèrie de pallamanu feminile, como però sa star Solar depet jocare sa finale de sos isparègios pro su quintu postu de sa classìfica generale chin s'Ariosto Ferrara chi at bintu chin su Dossobuono, ùrtimu in classìfica.